A parce que malo bonyana o malo juguyara dimi warala fɛ a malo juguyara wa dimi warala kuma ne kuma da yɛrɛ tununa ko awa i dun kuma da kana tunu n b'a kɛ cogo di i m'a lɔn ko min man bɛ n'o de daminɛ sen o ye jumɛn ye e kɔnɔbara min tun bɛ n na alihamudulila n bɛ ala fo k'a barikada den ɲuman nana baasi tɛ ne yɛrɛ la o ye ala tanu belebele ye awa tant que ni muso tere jugu nin ye ne kɔnɔ dɔ nin tiɲɛ wa zeni ni ne ma nin den nin faga fɛn bɛɛ ye gawo ye yɛrɛ a tɛ fɔla jahiliya yala la dɛ min bɛ taga nafigiya yala dɔ la kumɛtɛ kumɛtɛ a bɛna sɔrɔ n y'a den ta k'a bila kɔlɔn kɔnɔ i sigi k'a lajɛ o kɔni n'i y'i jugu jɛ i jugu t'i jɛ dɛ e tɛ ka ne lamɛn i ka kow la ka tɛmɛ nin kan awa n ko i ma mun n'i cɛ donna so kɔnɔ n'i ka natigɛ muru kɛ k'a kantigɛ i ma sɔn a kɛra cogo di bi han ni e kun y'o kɛ kɛlɛ o kɛlɛ bɛ misi kunkolo la dadugula nɔfɛ ko tɛ ni furucɛ bɔ baara la dun kuma caman bɛ yen dadugula fana tɛ sɔrɔ n'a tigi ma ye koyi n'i y'a ye i bɛ cɛ bɔ baara la i ɲɛ k'a ye kɛ babuya e sumayara a ma fɔ k'a bɛ na wa e i t'i makun sa awa ko nin de ko daminɛ de kɔ an na min kɛ ka tɛmɛ nin n'i bɛ ka den bila kɔlɔn kɔnɔ kana to a nɔ ka ye dɛ ee i t'i makun dɛ k'i y'o to n ma kana to a nɔ ka ye dɛ ka kɛ cogo di yɔrɔ i bɛ Kirifini belebeleba ta kuwirili belebeleba in i b'o ta k'o melege parce que n'a binna kɔlɔn kɔnɔ ni den fatura a ka kɛ k'a tununa quoi a kana dɔn fewu k'a sara n y'a mɛn est-ce que i y'a faamu n y'a mɛn wa i jija o ko fɛ dɛ ee o to n ma sa ne b'o de f'i ɲɛna n'i y'i jugu jɛ i jugu t'i jɛ abadani
ne y'a ye a bɛna deuxième tour kɛ ne la o y'a sɔrɔ ne ta fɔlɔ min kɛla ale la o ma juguya n ko n b'a bɔ den kɔrɔ pepepe ne yɛrɛ le mana n la ka n miiri ka den dɔ kɛ muso nin bolo a ta ka tɔ tɔ to na wa wa a yɛrɛ ta ka layɔrɔ sɔrɔ n feere fɛ o e yɛrɛ m'i ka filananya yɛrɛ jabɔ
ka n'o ko kɛ nin suguya nin bolo ta ee nin ye siyɔrɔ ni dimi ye koyi a ka jugu o de mɛ ma- Marijan bɛ n'an sɔrɔ yan e mɛ a kɛra maloya dan ye jɔn maloyalen sa an fila bɛɛ ee an ma malo an kunnawololen b'an malolen mun y'an kunnawolo ee han ayi tun t'a la k'an bɛ den sɔrɔ o ma sɔrɔ wa a ye den min kɛ e kɔnɔ ɲa fɔlɔ la e m'o ye e ala
ko ko fɔlɔ mɔgɔ sɔrɔla i ye naloma de filanan walayi bila o y'a sɔrɔ i kiyalen ka tɛmɛ wɔlɔ kan i sigi yen nɔgba e sen kana kuma ninnu fili poubelle la dɛ ee n k'i y'a to n ma ne kɔni i ni ne ka teriya ka taa ɲɛfɛ a n'a ka dan sira la o bɛɛ dan nin ma nin kɔni ye nin ye ne dan di i ka ko la n'i ma nin kelennin kɛ ne b'i bila k'i bɔ ne ka mɔgɔninfinya la pewu parce que wali dusu tɛ kɔ tigɛ mɔgɔ kɔnɔ n'i kun ye ne bila e place la bi ne kun bɛ ko kɛ diɲɛ bɛ min nakali mɛ a bɛ ka k'e la don o don e tɛ ka se ka fosi de kɛ muso k'i yɛrɛ kɛ muso ye sa i ka sa walima i ka balo awɔ k'i ye nin to n ma sa i ma kun ye nɔgɔ ye muso de i ka n'i yɛrɛ i k'i yɛrɛ kɛ muso ye mɔgɔninfin i tɛ sako fila kɛ i bɛ sako kelen dɔrɔn de kɛ mɔgɔ se ka saya jɔrɔ ka tila ka toli jɔrɔ kɛcogo yɛrɛ t'o la diɲɛ kɔnɔ a kan tɛ i bɛ sa i bɛ sa n'i bɛ balo i bɛ balo de i bɛ min b'i kun na i b'o de kɛ kɔfɛ kɔni min bɛ bɔ a la i ka sira t'o la dɛ mɛ ni min nana hadamaden kunna dɔrɔn o kɛ n'a mɛ awɔ o kɛ hinɛ de b'i dusukun na kojugu wa i ka hinɛ n'a de i ka hinɛ n'a a bɛ ka k'i la fugariya de hinɛ bila dimi min donn'i la i k'i ka dimi bɔ sinɔn nin kɔni nin ye e ni ne dan de ye ni nin ɲɛnabɔra o don ni nin ma ɲɛnabɔ i mɔgɔ mɔgɔ k'an bɛn awa a kan tɛ nin k'a fɔli ko kɔɲɔ ye la dugu rɔ a taga wa yen wa n k'a manɛgɛ ten k'a ye wa ka den to yan ko parce que a ni ne la den degini ɲɔgɔn na a mana wa k'i sen na bɔ n kɔrɔ n k'a den ta tan ka bila kɔlɔn na a bɛ wele a den a bɛ wele a den su ma wa a su dɛ a su bɛ ɲini ji rɔ ka dɛsɛ a tɛ ye k'an bɛn awɔ n tɔ yɛrɛ ka dimi wɔ

kangari kelen da e ye kɛ o don o kuma lasigi mun kɛra aw ka so i dɔgɔmuso ye ko min kɛ ne na bilayi n'a y'a sen fila tuguni kɛ n'a y'a sen fila tuguni fɛn min a bɛ bɔ ne ni e kunba cɛ a bɛ don ne ni gogo cɛla la parce que gogo filɛ gogo ye mɔgɔ malobali tasibali miiribali de e m'a ye e welelen ne bɔlen e nɔfɛ e ba ye kumakan mun fɔ ne ma e m'o ye yan i b'a dɔn ne y'a to e bonya de kama bilayi sabali ni muɲu bɛ e bolo o de kama ne ye n makun gogo kɔrɔ n'o tɛ bilayi gogo b'a kɛ muso min den na o tɛ ne ye o tɛ ne ye dɛ eh, bi ta kɔ bi ta ɲɛ ne kɔni bɛ ka n ka kangari d'a ye n'a y'a sen fila don si a bɛna dɔn ko min bɛ yen nana hmm? i bolo da i dusu la sa o tɔ la e yɛrɛ de tɛ to ka ne ladiya a bɛ ɲinɛ ko muɲu ko bɛɛ de bɛ se k'i muɲu wa muɲu ka di koyi n'o tɛ gogo nana cogoni min na ani a terimuso awa nana cogoni min na u nana dusu min na ne fana tun ko b'a kɛ o cogoya la walima gogo y'i fiyɛ k'i da e kan cogoya min na ko ne tun ka n ta k'o cogoya la nana a tun tɛ yan yɛrɛ ni dɔ ma dɔ dɔn dɔ k'o dɔn ninnu tɛ fosi ye ne ɲɛkɔrɔ n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna bi e k'i muɲu k'i sabali n'i dalen don a la k'i ye ne kanu ka tugu ne kɔ teriya ma nana i sabali k'a to ne kɔba ye walayi an bɛ don dɔ ye ee e de kama ne sabalila koyi n'e kun tɛ n b'o dɔn a kun bɛ sɔn ka gɛlɛya ani burankɛ gasi kama bilayi o ye bonya min ta ka ne sɛgɛrɛ e yɛrɛ ka teriya kama i yɛrɛ ka muɲu n'i ka sabali kama ne ye miiri nin bɛɛ de la ne ma sɔn ka n bolo kɔrɔta a kama n'o tɛ e kɔni b'a dɔn a ye muso min kɔli cɛ o kɔni tɛ ne ye sa nana walayi ne bɛ ka kuma e a digira n na koyi n'i y'a mɛn gogo nana nin nalen na ne kuma ka laɲini ko n ye miiri o bɛɛ de la o ɔn bɔn o de mo a to an ka n ye miiri o bɛɛ de la ka sabali walayi mɛ n bɛ fɛn kelen f'i ɲɛna den b'i bolo nin i kɔni bɛ den in ko kalama loma kɔnɔ loma kɔnɔ awɔ n bɛ min f'i ye i kɔni b'a dɔn fɔlɔ ko kɛra cogo min na i b'a bɛɛ kalama i bɛ histoire in bɛɛ kalama ka tɛmɛ i donna cogo min na i ye lomakɔnɔ sɔrɔ cogo min na i b'a bɛɛ dɔn n'a dɔn kɛ n bɛ min f'i ye lomakɔnɔ minɛ ka ɲɛ dɛ i k'i hakili to lomakɔnɔ la ɔ mun de o tuma mun de b'a la ne bɛ k'a ma kaba ta min b'a la e t'o kalama min lomakɔnɔ ko e t'o kalama i dun ne kɔni bɛ min kangari da i ye hmm. i kɔni bɛ gogo kalama cɔ gogo ye muso min ye ŋaniya juguya min bɛ gogo la i ɲɛ b'a la gogo bɛ baara tan ni fila de la walasa a den ka yɛlɛ den kan tiɲɛ don ala ye ala ye de ye lomakɔnɔ ta k'a ye mais n bɛ min f'i ɲɛna mɔgɔ bɛ den kɔlɔsi ala bɛ den kɔlɔsi mais i k'i hakili to lomakɔnɔ la n b'a dɔn a ka ko tɛna s'a la mais i k'i hakili to a la i k'i janto a la dɛ o kɔrɔ e sigara de ko gogo de bɛna ko dɔ kɛ lomakɔnɔ aa a ma ne diya dɛ naafigiya kan tɛ mais a ma ne diya dɛ nana n m'a fɔ k'i ka kuma tɛ tiɲɛ ye dɛ nka lomakɔnɔ ko ne b'a dɔn ala de nana ni lomakɔnɔ ye ala ka den dilen de ye lomakɔnɔ ye wa nana i da i k'i hakili latigɛ fosi tɛ lomakɔnɔ sɔrɔ ni ala ma sɔn min ma i b'a dɔn bɛ gogo ɲɛna ko ne bɛ bange o a tun b'e ɲɛna ko ne bɛ wolo ne tun ye jigi latigɛ ala la n ko tɛna wolo kɛ tugun masa min y'o dɔn ka na ni o den o den kelen o ka ko de bɛ o masa arahamani kelen bolo fosi tɛ lomakɔnɔ sɔrɔ ni min tuma ma se ala bolo wa ni ala ma min yamaruya kɛ fosi i da i k'i hakili latigɛ ne tɛ n da ka miiri o la yɛrɛ lomakɔnɔ bɛ ala bolo e tɛ se ne tɛ se n'a tun bɛ se ko la ne kɔnɔbara yɛlɛ gogo san tuma sɔrɔ gogo terimuso awa man nɔgɔn dɛ mun bɛ awa tɛ se ka min kɛ bi walayi y'a fɔ tuguni awa ɲɛ dara ne kɔnɔbara kan a ye min d'awa kan awa b'a dɔn awa ye kɛta caman kɛ o ne t'o dɔn mais a ma s'a la o lomakɔnɔ ma na wa ala ye den de da k'a bɛ den de da mansaya kama walahi o tɛ sa bamunan na i y'a faamuya i da i k'i hakili latigɛ an k'an jɛ an wakili don ala la sinon mais kuma kelen f'i ɲɛna dɛ mhm. nin ye sigi kura daminɛtɔ de ye ne kɔni tɛna bɔ du in kɔnɔ tugun gogo tɛna bɔ du in kɔnɔ tugun an bɛɛ ko k'an b'an sigi an den eh, kelenni de kunna i b'i ta de dɔn i tɛ gogo ta dɔn dɛ gogo ko k'a tɛ bɔ a den kelenni kunna e dal'o kuma la ne fana ko n tɛ bɔ n den kelenni kunna a ne kɔni b'a dɔn sa e sabalilen don e muɲunen don e bɛ sigi kɔni mais gogo dun n'a ma se k'e ka muɲu ni ka sabali ɲɔgɔn kɛ dun fɛn min bɛ b'o kɔnɔna na jɔn b'o dɔn ɔ o de kama n k'i b'i ta de dɔn i t'a ta dɔn sa ayi ne dusukolo

Kabre ba naman? Ne, ne. Nangas. I sigi. Lomakɔnɔ. Mm. Kasi dabila. Denkɛ taalan tɛ kasi ye. O dɔrɔn ne bɛ kangari da e t'a mɛn wa. Mm. Ne ko i ma e ni dawuda bɛɛ don kelen mais heure de b'aw cɛ.
Dawuda bere bagan na ne ma ka ne bugɔ Dawuda pe mana baga i ma cogo cogo k'e bugɔ e dɔgɔnin de don o ye kelen ye ne bɛ cogo min na du kɔnɔ ne ko n k'i ka ne taabolo lajɛ lomakɔnɔ i tɛ muso ye dɛ i ye cɛ de ye wa n bɛ kuma caman f'i ɲɛna bi k'i tulo dayɛlɛ k'a lamɛn i ye den kelen de ye Dawuda y'i filanan de ye mɛ sin na a ti ko a ti ɲɛ ni ne ko k'i ka dan yɔrɔ min na dan yen e y'a faamuya wa lomakɔnɔ du in kuma ka ca a bɛɛ tɛ ɲɛf'i ɲɛna dɛ mɛ n bɛ min ɲini i fɛ lomakɔnɔ i ka ne wele bi ne m'i bange dɛ n wele ka n nɛni ka n bugɔ mɛ ala kama lomakɔnɔ i kana se gogo ma min y'i bancinin ye i ba de don dɛ badanga o bɛɛ la banci danga tɛ bɛɛ la dɛ n'a ko k'i ka dawuda ye k'a to yen kan'a ye k'a to yen dɛ mɛ i n'a mana bɛn kɛlɛ kɛlɛ la nɛni n da tɛ ko gosi n da tɛ ko a y'e minɛ k'e bugɔ o ne ye e minɛ k'e bugɔ mɛ a lajɛ bi kɛ ale den ma bugɔ e ni ale aw bɛɛ fari tɛ kelen ye wa lomakɔnɔ i bɛ ɲa min ma to o ɲa ma n lamɛn to n kɔ kasi dabila ya kasi man di ne ye e y'a faamuya wa ya kasi man di n ye mɛ n man'a fɔ k'i ka to yɔrɔ min na to yen nin bɛɛ lajɛlen bɛ ban n dɔgɔnin e ye gɛlɛya den de ye o i wolola gɛlɛya kɔnɔ ka mɔ gɛlɛya kɔnɔ ne ye ko caman ye n ɲa la dɛ ne jigi y'e kelennin pe de ye n'a fɔra k'e fɛnɛ tɛ ka ne lamɛn e lomakɔnɔ i ɲɛ jɔ n na y'a mɛn wa n'o tɛ ne wale gogo sigilen sɔrɔlen yan k'e bugɔ wolomuso jumɛn bɛ se ka woloden ɲɔgɔn minɛ muso wɛrɛ den k'o i sigi wa k'o bugɔ k'o y'e den bugɔ ni ne tun kɛra ɲɔgɔn ye bi ne fɛnɛ tun b'a ta minɛ mɛ ne tilala k'e gosi o kan tuguni nka a bɛɛ kɛlen ala ɲɛna wuli ka taa n tomati bila so kɔnɔ seri dɔ sigilen tabali sanfɛ i k'o ta i k'o min y'a mɛn mɔgɔ tɛ kɛ mansa ye fu wa mɔgɔ tɛ kɛ waliju ye fu n dɔgɔnin i muɲu k'i sabari